daalụ anyị kenekwa ee biko gị kọwara ya afa ya afa m bụ Adịchukwu Ọsaka nwata nwe ndidi ọnwa awele yes ọ bụ nke unu nọ since na-agbagharị kedu ndị afa ndị bụ ndị otu a ndị otu a bụ ndị Egbunọba Ọnịcha ife fa na-alụ n'Ọnịcha ife fa na-alụ n'Ọnịcha bụ ha bụ ndị ndị a bụla ife fa bụ ndị vanọdụ ife a na-akpọ fa bụ ndị soja igwe gboo gboo oge gboo gboo maka na ọ bụrọ tata ka o bido nọ ndị gboo debele ya ndị ndị debele ya gboo gboo anabasigo onye isi anyị gboo gboo oge ndị Igbo mana ya kwụsị ọbọ akwụsị ọbọ pọnch pọnch so na ndị isi anyị wee megide megide megide o wee bịa luo bụ ose ọnwa ije wee na-agbadata etu a ka e si wee na-agbadata Charlie Ọsaka ba Ọnụọra Odigbo Epundu Awudu Epundu chieka na erika erika ma baba ma edeba ogbuagụ erika ọ dị ogbuagụ n'ụmụogbodogu eri nne ndị a ebughị ya kedu ife a na-eme tata kee ife ọ bụ ife a na-eme tata bụ ọgbalido maka na tupu ọgbalido ọgbalido ee a na-eme every year arọ garute arọ nwa ọ na-abụ o lue na o lu oge igwe ji agba ọfala igwe enyezi ụkwụ na nlọ wee megide ụbọchị eze ga-ewepụ ụkwụ na nlọ na-abụ ụbọchị ọgbalido ụmụ ase wasịa ji egbue nkịta egbusizie nya bụ nkịta ụbọchị a na-egbu nkịta ka a na-ebido anwụba okoma na chukwu debere igwe o wee si n'arọ baa n'arọ ma ọ bụ ndị ichie ume ma anyị bụ ndị egbunọba chukwu debere si n'arọ wee baa n'arọ anyị nwa bụ ndị egbunọba na-anọ n'ime ọfịa achụta anụ bute oge gboo i bulie i gbuo nnukwu anụ i bulie jee na be igwe igwe welu nke ya i buluzie nke ọzọ nwụrụ okomo anaba n'okogoyi na i gbulu anụ ọ ya bụ ife melia tata ka a na-agba ọgbalido ya so na ọnịcha na-agba ọgbalido agbasizi ọgbalido ha nọ mkpụrụ ụbọchị onemone igwe agba ọfala so na ọ na-egosi na na unu na-achụpụ like, ụmụ ife dị njọ yes ebupụgasị tata ka a na-ebupụzi ụmụ ife dị njọ niile bụ ife dịkọba na- n'arọ yes ebupụ ya tata igwe wee gba ọfala agba ọfala egosi na na ibe Ụbọchị na-eme adịgo. ụbọchị adịgo mma adịgo mma Ee, o nwere obere okwu ndụmọdụ ị na-enye ndị na-agbagote kịta maka ndụmọdụ m na-enye ha bụ na anyị nwa bụ ndị ọ nna anyị va bụ ndị nọ na ya wee megide megide nna m kpọrọ m jebe ime ọvịa na-akụziri m etu esi eme ive m soro gbube anụ gbube ya bụ anụ wee luo na ya bụ otu ndụmọdụ ndị enye ndị ụfọdụ bụ onye ọbụla dị ọ dị mkpa na onye ọbụla malụ nna ya na onye malụ nna ya mara ive gboo maka na ndị gboo nwere ka va si eme ya o ji abụ na ịpụta aka pụa gị mme ị banye egbe n'ọba onye nna ya mebere nya bụ ife mechasịa ya wee ọkpụkọ ọ sị na nwa ya ga-anọchi anya ga-abụ anya ya so na onye nna ya nna mmadụ ga-etinyenwu mmadụ n'egbu n'ọba ee nna anyị ga-etinye n'egbu n'ọba ma ọ bụ na ọ tụchasị anaba o luo oge ọ ga-eji na o nwere ike abụ o ji eje nya bụ ime ọvịa kụzielu ịmalụ ọ na ọ kụziri ike ịmalụ ka ị ga-eji wee bataza na ya bụ egbu n'ọba bụta onye nna ya dị ndụ ee onye nna ya dị ndụ ọ ga na-eso nna ya wee na-eje ma ọ bụ na nna ya kpọlụ ya ọ nna ya ga-akụzili ya ive na-eme ọ bụ na nna ya adịrọzi na egbu n'ọba ọ bụ na nna ya adịrọ na egbu n'ọba ime ive ike ọ nwere ndị ọnịcha mesịrị ive ike mana va adachọ ịpụta ka va banye na egbu n'ọba nọ ive ike dị ebe a ive a bụ ive ike onye ọnịcha mere ive ike bụ ndị ndị gboo gboo bụ ndị okenye mọsịfụ mana va bịa na-asị ya na ụmụaka kịta na ọ bụrụ ive na ọ bụrụ ive na-eme na nke bụ okenye dị kụzielu ụmụaka ive nọ n'ime ụlọ na-asị ive na-eme adịrọ mma nọ na-asị ive na-eme adịrọ mma mana nke nwa bụ onye bụ okenye ama apụta ilo kụzielu ụmụaka ọ pụta kịta asị anyị na ive ọ na-eme na etu esi eme ya na etu esi anyị esoli ive ọ na-eme wee mebe va gbado bụ ndị ime ndị metara ive mee ive mepụrụ aka mme mana va ada apụta anyị nwa na-apụta apụta anyị wee na-anwa ya etu anyị nwere ike ịnwa ka o wee bụ na ya bụ ife na okwudola kwudo onye a bụ ife nwere ike ime na-adụzi ụmụaka ọbụla ọdụ va pụtaba ndị okenye pụtaba ka va nyere anyị aka ka edozi ya bụ ovu ife dị n'ọnịcha na-abịa na-emebi emebi ka nyere anyị aka ka anyị wee nwere ife gị ọ dịka eh, na otu arụ nọ unu na-eje outing ya akpọ ya ụlọ ọnwụ ka ọ bụ onye ọbụla ka unu na-ejeli mba onye ọbụla bụ onye egbu n'ọba nwụ anyị ga-ejeli ya mana onye ọbụla gafelu onye ọbụla gafelu ọ nwere age ọ na-abụ o lue 70 80 akpọ anyị maka ọ bụlụgo okenye anyị ejeli ya ụmụ anyị. unu ejelu nwoke unu ejelu nwaanyị mba ọ bụrụ ife ama ka nwaanyị ive nwaanyị chizu echizu mba anyị adeje ncha ncha onye Yes. ọbụla adeje chọrọ ibo ndị odogwu ive a bụ ife odogwu ife a bụkwa ife ike ive a bụkwa ife na-ebu ama a na-amara etu o si ameme ewu ara nkịta bụ ivu onye isi mmụọ ya azụ onye a na-enwunye na kekwana ekpele na-ekpele igwe ọnịcha na ndị iche unu gbalụ ọgbalido tata ndụ ndị igwe ndụ ndị iche ndụ anyị nwa bụ ndị egbu n'ọba maka na anyị nwa anyị dị ndụ anyị wee kpelu fa ekpele fa nwa wee dị ndụ fa nwa wee kpekwuelu anyị nwa ekpele maka na onye ichie ume ọbụna anyị batara be ya ọ na-ekpelu anyị ekpele ndụ ya na anyị nwa kpelu fa ekpele ndụ kpekwuelu ndị ichie kpelu agbala na iregwu kpelu ndị ọdụ kpelu ndị ụmụ onye ọbụna bụ onye ọnịcha anyị na-ekpelu fa ekpele ka fa dị ndụ ogonogo wee na-akwado anyị n'ife anyị na-eme mm. ka o wee na-agalụ anyị ọfụma ọfụma afụkwa na anya na a ga-agba ọvala nke a ga-alịsịta ya na udo dị unu agalịsị gosi na-egosi na anyị unu ife niile bụ ebutugo. ife ife niile bụ ife ayala niile dị nụ anyị ebutugo ya tata Ọ nọ Ọ- na- ọ bụ- ọ butugo Yes. ụbọchị adịgo mma ya na a ga-agba ọvala ọfụma ọfụma Daalụ. maka na anyị nwa bụ ndị ndị soja igwe anyị agaligo wee fụ na ife dị njọ dịsị na anyị wepụsịrị ya Daalụ. kopụsie ụmụ ikoliko dị ya si Daalụ. Yeah. Ah, nke nke na-etukwa dị m. nwata nwe ndidi onwe wele ajụrụ chukwu ọsa aka daalụ sọ Ee, nwata nwe ndidi ee, nna m ọ ga-adịlị nwa Ise. nwa chali ọsa aka daalụ Ee, daalụ daalụ

Ebere kala aka.